biko kwanụ gwawakwanụ nwoke a lili ego m maka paspọtụ ka o wetelu m ego m o gwawakwanụ ya ka o wetelu m ego m asịkwa m ka anyị ghara ịkpọgodi ya afa now because nchekwa onye ọzọ wetelu m ego ya m kpọọ afa ya n'efere mba ụwa since January ka m nyere 10,000 naira sorry 10,000 rands ọ sị m na ife e ji mere m paspọtụ nke m bụ 4,000 o nwere another onye ochie be anyị narụ n'iyi n'obodo a na-asị ka ya raise asị ka emekwele paspọtụ ka a ma ma ya naba Nigeria wee volunteer myself kwụọ 6000 because ọ lost paspọtụ ya ọ sị na lost paspọtụ bụ 6000 ọ bụ na ọ bụrọ lost paspọtụ ọ bụ 4000 nwoke a na-eme paspọtụ na-eme NIN so ọ sị na-enye agent ka ọ bụ ka unu wee fụ ife ndị Igbo na-eme onwe fa na abroad na afụgie obodo ebe anyị bịa na foreign land mmadụ na still na-egbu nwanne unu na-eli nwanne unu ka unu wee buo na-eli nwanne unu ka unu wee buo m wee gụrụ 10,000 rands wee nye this man na January o lie ego m afụrọ m ya anya achọtago m ya ebe nwa a sị na ọ na-eje agbakarị gamble ejego m ebe afụrọ m ya ebe a sị na ọ na-anọkarị ejego m ebe afụrọ m ya m wee na-agwakwa unu ka unu gwawakwa nwoke a ka o nye m ego m because m ma akpọkwa ya n'alụsị o anakwa m eje ụka anakwa m eje ụka m ma akpọkwa ya n'alụsị nne na nna m mụnyekwe m na Anglican church but kịta m adị ejezikwa ụka adị m abakwa na ụmụ shọpụ shọpụ a unu na-emepe sị na church ka ọ bụ na-akpọ ya Pentecostal church all this new generation church gasị adị m abakwa n'ime ebe a adị m abakwa n'ime ebe a ma amakwa m Chukwu mana mụ adị ejekwa ụka ọkwa ọkwa m je tụọ n'arụsị straight ị fụkwa aka a m yi n'onu ọ ya egosi na mụnwa bụ onye omenala esendị ọkwa ma ndị ada mmiri ka m bụ nwaanyị mmiri ka m bụkwa this man wetekwara m ego m ana m agwakwa ọkwa ya bụ na ndị Igbo afụrọ onwe fa n'anya na-agwa unu na o nwero ife dị ka Biafra unu chee na m na-akọyeli akọyeli ọkwa ada mmiri ka m bụ adị m ejekwa ụka gwakwa nwoke a ka o wetara m ego maka m ma atụkwu ya n'arụsị 10,000 rands abụrọkwa obere ego ọkwa almost half eh, half eh, a million naira na Nigerian money ọkwa ife ọ pụtara o wee nalụ m ego m wee lie wee ji- nalie wee feel na ọ ya agbatị ya n'ọsọ ị ya ị ya des you can you can ị ya ị ya gba you can but ị ya agbakwa ọsọ o you can run away but you can never hide m tụọ yi n'arụsị arụsị ya atụ ya enwetakwa yi ebe ọbụla i je so gwakwanụ nwoke a sharekwanụ video ka ọ fụ video sharebekwanụ video ka ọ fụ video ya wetakwarụ m ego m ya nekwaa m anya n'iru anakwa m achị abụrọkwa m anakwa m aba n'ụlọ ụka o ya sịkwa na en m mgbe o set ka ọ sị na ọ maka Chukwu m je tụọ n'arụsị straight arụsị m ma atụkwu ya bụ ọkwa nke chere were ọsụkwa anyị nọrọ na Kafanchan o felu n'ikuku bịa fekpọ ya anya fele fenye ya isi n'ọfịa fenye ya isi na mmiri nke akọsịa akọghị gwakwanụ ya ọ bụkwa ego mmadụ cha ka ya eri na n'iyi na na free sọsọ mmiri mmiri ka m si na ya wee pụta ụwa sọ mmiri ọ ya ga o teta ụla ụtụtụ ọ ṅụọ mmiri o teta ụla ụtụtụ were mmiri taa atụ o teta ụla ụtụtụ were mmiri saa arụ o teta ụla ụtụtụ were mmiri sie nri o teta ụla ụtụtụ ife ọbụla ọ dịrị anyị sure na chi fuo na chi fuo ole na otu na everyday na ọ na-emetụ mmiri aka ya anwakwana anwa try ya m ya trykwana m maka na ọ sọ mmiri a ka m na-ekuru ugodu mmiri ọ dị sure na mmiri bụ ndụ water is life m kuru mmiri kuru mmiri wee kpọọ afa ya wee kwuo ife m na-ekwu na n'ime mmiri wee kwuo ife m na-ekwu n'ime mmiri wuti mmiri akọsịgokwa akụkọ ya akọsị akụkọ ya ebigokwa o so ọkwa ya ka m na-ekwupụtelu ka ndị ụwa soro m na-anụ fụ ife ndị igbo na-eme onwe fa nwoke igbo eligokwa ego m 10,000 rands m nwoke igbo eligokwa ego ọkwa nwoke igbo likwara ego m how many times of last year nyere ego na m chọ ime visa ka m jee South Korea na m chọ ime visa ka m jee Canada ọkwa ndị igbo ndị igbo lisiri ego m ọkwa ka m na-ekwukwa okwu o because ihe m aka akpọbela afa ndị nke visa anụ a bụ na mụnwa ejego mee submission at least na ma submit ka ọ bụgodo na ọ bịara na o nwe ike ọ bụ o si na fa abụrọ embassy but fa ya asị asị na ọ fanwa na-enye na akwụkwọ fa bụ for sure mana nke onye nke passport a ka m na-akpọgodo afa number one o nyero m ego m o nyero- o nyero- o nyero m ego m o nyero m ego m so asịkwana na m ekwuro m chekwara anya ọzọ bụ na o nyero m ego m m abịakwakwa ebe ọzọ kpọzie afa ya kpọọ afa ya kpọọ address kpọọ ife niile m wee chekwakwa ya ka m wee dị sure na m jiri ya ọfọ before m wee bido attack bịa ụnụ asịkwara na m ekwuro ụnụ asịkwara na m a na-ekwu ka ụnụ asịkwara na m a na-akụ ka enyekwara m ya time since January January abụrọkwa obere ụbọchị ọkwa December ka anyị na-aba ife a since January so tụsakwanụ ozi a ka o luo ya aka o